ndi mmawa wa pa 12 january chaka chimenechi cha 2026 ndipo takulandirani mu programu ino ya press review programu imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zalembedwa m'nyuzipepala zathu za mdziko muno. Mmawa wa lero tili ndi nyuzi ya The Daily Times komanso The Nation ndipo muli ndi ine Emmanuel Chiotcha komanso mzangayo Gift Kalonga. A Kalonga mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya inu a Chiotcha? Ayi ifenso tadzuka, sindikudziwa kuti weekend inali Weekend yotani anzathu? Ah, weekend inali weekend yabwino magobo chabe basi kumunda eh ukaona kuti apo ndi apo kuona mmera Kodi kodi kodi ulimi mumachita eh? eh pang'ono pang'ono ndithu Ayi, ah, nzofunika ndithu eh, ndi nthawi yake monga Yeah. mukudziwa kuti kunjaku Mm. ndiye mvula kukhala ngati mulungu watidalitsa mvula ikubwera ngakhale inayamba mvula ndi mkokomo wambiri kuwononga zinthu chani but oh inu oh izo zimachitika komabe mulungu watikomera mtima kuti mvula ikubwera ndipo tikuyenera kuthamanga thamanga kuponya ndithu mbewu zosiyanasiyana chofuna kuti mwina pamawa tidzatoleko chakudya Aaa tabwera pano kuti tiwapatse a Malawi zimene nyuzipepala zasindikiza komanso timanena mobwerezabwereza kunena kuti ife timanena nkhani zimene anzathu aah alemba ndipo timatha kuitambasulako pang'ono nkhani ija kuti a Malawi amvetsetse ndiye cholinga cha program iyi. Ndiye ndimafuna tichite mwamwambo mutayamba.

certain decisions during the period under review. It's a long story, yeah, koma mwina to cut it short tinganene kuti um, uh, kwa anthu amene uh, analankhula na ndarura wa nkhani ya newspaper uh, anafotokoza kunena kuti uh, president uh, professor arthur peter mutharika uh, masiku ake 100 uh, zikuoneka kuti pali ndithu um, tinganene kuti ampasa ma, ma grade osiyana-siyana ena amupasa 8 ena amupasa 5.5 ena amupasa 7 koma overall akuoneka kuti ndi 64.5% uh, inu a Chiotcha mungakambepo chani pa nkhani imeneyi Ah, tikukamba kunena kuti nkhani imeneyi ikunena kuti a president athu a professor arthur peter mutharika atha 100 days ali mu office Aaa ndinapezako mpata ndinalankhulana ndithu ndi aaa akatswiri amene amalankhulapo za good governance komanso aaa ma political expert aaa ndinalankhulana ndi Dr George Chaima mukukamba kwawo Dr George Chaima amakamba kunena kuti aaa the first 100 days of aaa Professor Arthur Peter Mutharika and the dpp government mukuona kwa iwo amakamba kunena kuti aah akuifotokoza kunena kuti achita bwino anena kuti achita bwino mukukamba kwao chifukwa amakamba kuti adabwera pa nthawi imene akuti mdziko muno mumasowa ndalama zakunja pa nthawi imene mdziko muno mafuta a galimoto amasowa a Pa nthawi imene ndithu m'dziko muno mwakhudzika ndi njala ndiye amanena kuti ah, akunena kuti achita bwino the first 100 days chifukwa chonena kuti atabwera ku nkhani ya mafuta a galimoto sikuti adangofikira kuti vutolo latha koma adayesetsa kuona kuti kodi chikuchitika ndi chani nanga tingatani kuchita zinthu mwachangu mwamachawi zimene zidapangitsa kuti kuona kuti amalawi asiye kugona pa queue ndithu mafuta kumapezeka. Ngakhale kuti vutoli pakadali pano sitinganene kuti lidatheratu koma n'kusiyana ndi mmene zinalili m'mbuyomu ndipo mukunena kwawo amanena kuti zikuoneka kuti kupita chitsogolo ukuku mwina zinthu zitha kukhaliratu stable bwinobwino in terms of kumbali ya mafuta. Tikakamba kumbali inayi kunena kuti ndalama zakunja zimasowa ndi zoona and timaonadi kunena kuti ndalama zakunja zimasowa and a lot of businesses were affected koma mukubwera kwawo adakhala pansi ndikuona komanso ndikuyesetsa kunena kuti ndalama zakunjazo ziyambe kupezeka. Pamene zikupezeka ndalama zakunja tidaonanso pa black market ndalama mwina dollar ikutsika atleast anthu mwina sakuigula pa 5000 pa 4000 ikubwera ku 3 point chakuti. Analankhula choncho. Anakambanso kunena kuti atabwera ku nkhani ya njala ndi makampani adaona kuti mdziko muno muli njala kodi nanga tingatani? That is when amapanga engage anzathu aku Zambia our neighbouring country kunena kuti atithandize mwina kumbali ya za chakudyachi ndipo taona kuti chimangacho chayamba kutani chayamba kufika so mukulankhula kwawo dr chaima ananena kuti the first 100 days ya professor arthur peter mutharika ndi the dpp government amanena kuti Akuyikamba kuti achita bwino. Ngakhale achita bwino sizikutanthauza kuti akwaniritsa kukonza mavuto onse amene Amalawi akukumana nawo. Ndipo anapitiriza kunena kuti ngakhale zili choncho kuti ayesetsa kuwayamikira koma awonetsetse kunena kuti akuchita zinthu mokomera Amalawi not only a few individuals because when you look at the votes amene the president got on the September 16th general elections 2025 anali mavoti amene nzika za dziko lino akuti zidawapatsa a Mutharika malingana ndi mavuto zophinja zimene ah, amakumana nazo ndipo adaona kuti akuti a Mutharikawo ndi amene angawavuule amalawi mu msinga za moto zimene amadutsamo apa Dr Chaima analankhula choncho so if you ask me mm. kuti the first 100 days mm. ya Mutharika tayiona bwanji mm. ndi mmene analankhulira uh, Dr Chaima monga ngati iwo katswiri wa za good governance komanso political expert mm. so ukandifunsa ine kunena kuti ndayiona bwanji mwina mm. kumbali yanga mm. ineyo I would say kunena kuti ah, mmene uh, analankhulira Dr Chaima kunena mm. kuti ah, ayesetsa kumbali yawo mm. yes ayesetsa kumbali yawo it doesn't mean kuti athana ndi chilichonse yeah. chimene ndingangowapempha ine chimene ndinganene kuti ndinena kuti yes ayesetsa kumbali yawo koma they should make sure kunena kuti ah, mwina aposere pamenepa Sure. komanso kuli mapolicies ena ake amene mwina boma la m'mbuyomu limachita abwino asanene kuti apheratu mm. zabwinozo tiyeni zipitirire Sure. so Mmene ndingalankhulire ine ayesetsa kumbali yawo, Malawians believed on them kunena kuti atha kupanga deliver, let them deliver isangokhala kuti word of the mouth ayi ndithu. Pali nkhani apa akukamba kunena kuti Kazombo last mile and the subheadline it says Ex Deputy Speaker's death unites politicians. Mwachidule, M'dziko muno lachinayi tataya ndithu munthu wofunikira kwambiri tikakamba ku nkhani ya ya ndale komanso ku nkhani ya a dziko a a Madalitso Kazombo amene anali sipikala wachiwiri wa sipikala wopuma wa nyumba ya malamulo a adamwalira a Kazombo a Lachinayi ndipo ayikidwa ku Vikuyu Estate mumzinda umene wa ku Kasungu. Ndiye maliro a a Kazombo anabweretsatu anthu andale pamodzi regardless of different political parties, kusiyana kwa zipani kapenanso zipembedzo. Tinaona anthu akubwera pamodzi ndipo. ukaona mmene a Kazombo apangidwira describe kumfotokoza kuti anali munthu wotani anali munthu wodzichepetsa kwambiri Zoona. anali munthu wodzipereka amene amagwira ntchito ndi wina aliyense the lesson imene mwina ma politicians they can learn from a Kazombo it's kunena kuti amatumikira anthu amene adawasankha sanali munthu watsankho he would amabweretsa anthu pakamodzi so Imeneyi ndi nkhani imene yanyamula tsamba la The Daily Times. Palinso nkhani yomweyi yokamba za first 100 days of President Professor Peter Mutharika ndiye takamba kale imeneyo. What do you have my friend? Absolutely.
Newspaper yanga yachuluka ndi za 100 days apa palinso 100 days on how can Fisip be redeemed.

village who voiced concern over maize field ah nkhani yovuta imeneyi yes um, nkhani imeneyi uh, ikuonesa kunena kuti ma depot mwina fertilizer uh, akufika mochedwa ndiye pano chakuti mvula yagwa Yeah. ndiye iyi imakhala nthawi yabwino kuti anthu athire fertilizer Kwambiri. so hey, sindikuziwa zonena kuti how can you take it is in the same 100 days of uh, professor Peter Mutharika.
muja ndinalankhulira muja ndi mmenenso analankhulira dr george chaima kunena kuti ayesetsa kumbali yawo koma si zonse zimene ata Akwanisa. ayesetsa you talk of the challenges this is one of the challenge kunena kuti within the 100 days anthu fertilizer ina sadata Sanalandire. sadalandire Sure. but yet mvula singamadikire kuti anthu alandire kaye fertilizer ndiye igwe No. Uh, this is one of the challenge imene akumana nayo. Now, uh, akumana ndi challenge imeneyi. Koma I am sure kunena okay. Fertilizeryo ngati alipo. Oyenera kulandira. Alandire number one. Number two. I'm sure mwina ma delay amenewa akuchitika chifukwa chakuti you know tilibe kampani yopanga fertilizer mdziko muno. mmh koma I have hope kunena kuti a Dzombe a Napoleon Dzombe adanena paja kunena kuti January uno they would start end of January they would start production yopanga fetereza ndipo my hope and belief it's kunena kuti the next farming season let us make good use of our own fertilizer imene adzipangidwa ku Malawi kuno kunena kuti adzingochoka ku factory mupanga load mma truck you dispatch ma depot osiyanasiyana mdziko muno zimene ndikukhulupirira mwina olo titamanena kuti kaya mwina October zizikhala kuti zinthuzo za- zachitika people already have fertilizer Fertilizer, um. by doing so i think there won't be any blame kunena kuti anthu sanalandire fertilizer sadatani but also i believe kunena kuti ndiye kuti mwina poti tikutenga mdziko mwathu momuno akhala wa mtengo wakuti mmalawi nkukwaniritsa so this one it's, it's, uh, it's one of the problem imene akumana nayo boma la Mutharika kunena kuti feteleza uh, ena sadalandire i am sure uh, amene akuyenera kuonetsetsa kuti eh, anthu alandira feteleza wafika mmadepot zitero ngakhale panopa nthawi yatha koma the best its As we are doing this kunena kuti anthu alandire let us start planning for the next farming season how are we going to do it yeah. but the best way ndi imene ndikunenayo yoti kuti pompano pompano feteleza akhala opangidwa cha mdziko mwathu momuno so it's good tiye tigule momuno tikapanga tikagula momuno sipakhala kunena kuti tichepetsa mwina ma transportation cost chani zambirimbiri tichepetsa thats the way to go okay Ndithu.
Um, apopo uh, nkhani ya fertilizer ndiyofunika kwambiri Kwambiri. Ah, ndipo mwayitambasula bwino inenso ndisalankhule mapeto ake ndingaononge let's go to another story Uh, Mzuni graduates dared to tackle uh, national challenges. Uh, mdziko muno uh, lachisanu lapitali anthu ndithu achita graduate uh, ochuluka kwambiri kuchokera ku mzuzu university ndipo anthu amene achita graduateyo Awapempha kunena kuti dziko lathu muno likukumana ndi mavuto ambiri ndipo mavuto amene tikukumana nawo pa zimene aphunzira anthuwo akuyenera akazipange apply kuthandizira kutukula dziko lino kuthetsa ma challenges amenewa ndipo anakambakonso kudandaula kunena kuti a vice chancellor amenewa a Wales Singini kunena kuti ngakhale zili choncho kuti anthu apanga graduate komatu akuti pa university pa ali ndi malo oti angathe kumagonapo ma student only okwana 810 koma yet student population its at 10000 kusonyeza kuti ambiri amagona outside the chani the campus the campus.
So this is one of the the challenge imene as a university ikukumana nayo. Now tiyambire apa ponena kuti ma graduate akapange tackle ma challenges. ndi zoona anthu aphunzira ndipo anthu akalonga anthu akuphunzira zoona kwambiri pamene anthu akuphunzira we have mmene anthu akuphunzirira ndi the companies amene we have they are only a few ndi ochepa when you look at the population ya anthu amene akuphunzira i will give you an example mmakumbukira akalonga tidabwera pano tinkakamba last year recruitment ya i think inali ya zachipatala we saw how kunapita anthu ochuluka kwambiri ya zinali za hsa yes kunapita anthu ochuluka kwambiri zidangotitsegula m'maso kutionetsa kuti oho kodi pa ground Pali pa chonchi. chonchi no achinyamata taphunzira we have acquired knowledge ine ndimakhulupirira kuti akalonga sindingapange zinthu ndekha no let us mochepa momwemo mm. let us join hands together we can start chinthu pang'ono pang'ono eh? mm -hmm. supporting each other by doing so tipeza kuti mwina ka business kaja kakhala kampani kakukula kukula we are also employing anthu ena mm. so that is the way to go okay. what do you have um, abaso valinkhani na awina kuti chitchula stake on apm's first 100 days

to the government's own manifesto and inaugural commitments yeah nde awawa kwambiri zimene akamba ndi zoona kuti ayamikira boma komano anena kuti pali zinthu zina zimene sakuchita bwino kwambiri anafotokoza um, on governance ananena kuti koyambirira anaona zoona kuti a president amasankha ndithu anthu bwinobwino kaya ndi ma, ma director ama parastatals koma then um, anaona ngati kuti ayambaso kusankha a anthu onena kuti sakuyeneka kusankha kuti mwina amasankhidwa ndi parliament komanso ndi makomiti osiyanasiyana so that was his concern komanso anakambapo nkhani yoti anthu amatha kumangidwa kwambiri am- ah, ngati atakumamanga then ndikuyamba kupanga in- investigate instead of ku kupanga investigate ndi kumanga munthu ah, ineyo musanalankhulepo ndingoperekapo ndemanga ndemanga ine ndiyonena kuti um, zinthu zina zimene zikukambidwa apapazi ndi zoona kuti um, it was also zimene tinkakamba in the last five years ngati mukumbukira bwino yes. kuti wakuti wamangidwa komano apolisi anena kuti ati akufufuza so kuti why were you arresting him so zinthu zake zikufanana komano what we can say ndi zoona kuti as a, uh, an opposition they are doing also a great job kuti amatha kupanga kuunikate because we cannot focus on the uh, past five years panopa we are in this

Ndimaona kuti ndi bwino tiyeni mwina tidzibwerera mmbuyo ndi kuona kuti kodi anzathu adachita bwino apa eti, mm -hmm. ife tipitirize yeah. anzathu apa sadachite bwino ife tikonze tisatenge tisatenge ndimaona ngati tikatero mm -hmm. i think as malawi eh, tichita bwino yeah. uh, ku business side uh, public debts hits 22.4 trillion kwacha malawi public debts has surged by 800 billion to 2 to 22.4 trillion in September 2025 up up from 21.6 trillion in June zikuoneka kuti tili ndi ngongole zamnanu eh, mdziko muno eh, zadzaoneni zimene nthawi inayake zimadetsa nkhawa kuti kodi akudzalipira ndi ana Akudzalipira. ndi ana a inu ine Ine. ndi amene akuonera zinaso zinaso um, mukakumbukira adalemba nkhani last year kunena kuti mmalawi aliyense kuti pamutu pake wasenza ndangoyiwala amount koma aliyense ali ndi ngongole yake inayake so ikuchulukirachulukira Mm, mm, mm. Eh, koma ndizosayenda as dziko i think we need to find better ways on how to deal with these things because ukaonanso ngongole zina zimene zimatengedwa ndalama yake imathiranso mwina mmatumba mwa ena athyolere mthumba so nzosayenda zisamatero zena vuto limene tili nalo ndi loti sungakabwereke ndalama ndalama ija ndikukagulira chakudya zimakhala zinthu zovuta its good kuti ndalama ija if ngati tilekeze iwe wabwereka kukhala kuti you are investing that money kuti ibweretsenso ndalama inzake Yes. kuti ukabweza ngongole utsalenso ndi kenakake koma then ukukabwereka yoseja you are using it kaya basi kungodyera that's very bad nde tinganene kunena kuti ngati dziko um, we need to invest much in production chifukwa tikakhala kuti production um, yathu ili very high nde kuti we will get more incomes Yeah. um, pamapeto pake ngati dziko nde kuti chuma chathu chitha kuyenda bwino apa pali nkhani ina kunena kuti in 100 days admarc claims has stabilized maize prices

a Miss Malawi Empowerment Program walks new course. Um, nkhani yake kwakukulu ikukamba kunena kuti uh, loweruka lapitali ndithu uh, a Miss Malawi amenewa a Thandi Chisi uh, anali kwa mgona Mm. kumene iwowa ndithu uh, ndi bungwe lawo eh, ali ndi bungwe lawo limene limatchedwa kuti um, limatchedwa kunena kuti a sustainable uh, women empowerment uh, anali kumeneko akhazikitsa Program imene akuphunzitsa azimayi ndithu kusoka kupanga design zovala ndithu so that is one way of kupanga promote azimayi asamangokhala this is very good I am sure this program isangokhala ku Lilongwe kokha kuno but itapanga cross Malawi that will be very very good for our country what you have.

Youth Culture and Sports zayenda bwanji?
um, the back page of uh, the Daily Times kuli nkhani akuti Tabitha shines in uh, Lyon's uh, victory in uh, Lyon's victory um, nkhani yake kwakukulu uh, ndithu mtsikana wathu amene ndithu akusewera ku France Mm. ameneyu eh, Tabitha Chawinga zikuoneka kuti akupitirira kutiika pa map ndithu adachinyanso ndithu umeku ndipo timu yake yapambana sikisi kwa duu nkhani yabwino imeneyi tikuyenera timuyamikire uh, komanso pali nkhani apa kuti ize says bullets dedza through to castel round of 16 uh, songwe 0 bullets 3 creck 1 dedza uh, 3 iyi eh, ya masewerayi ndimafuna ndichite mwachidule yonena kuti anthu angotchera pa 11 o'clock chifukwa kubwera ahamdan kubwera a patrick phupha eh, amati akuti nkhumba ukamayipha imaphuphaphupha kulinyadira dzinalo amati anyamata amenewo amabwera pa 11 o'clock ndi nkhani ndithu zamasewera choncho eh, imeneyi ndikuti ayifotokoze bwinobwino what do you have Okay, um, apa pamene ineyo ndingopita ku international Yes. because uh, on international sports uh, they are saying Egypt eliminate AFCON champions Ivory Coast. nde osafunanso kupita mkatikati ndi nkhani yonena kuti um, dzana timu ya egypt yapambana pamwamba pa ivory coast amene ali ngati ma champions a afcon chabwino yeah. um, apanso ndiye pamtsiliziro pa Programu ino ya Press Review mukatha kupeza nyuzipepala yanu pa mtengo wa K4,000 ya The Daily Times komanso The Nation, mtengo wakenso ndithu ngomwewo. Ah, Mwakoma nonse, pitirizani kuonera kanema wanu wa Luntha. Tsiku la lero munali ndi ine Emmanuel Chiotcha komanso mnzangayo Gift Kalonga. Keep watching Luntha TV.